Akuluakulu mutilole kuti tikutengereni dzulo makamaka pano pa Malawi Trends tinakamba zonena kuti tikhala tikubwera ndi update yokhudzana ndi kumangidwa kwa Chakwera kodino zili patino chilungamo chake ndi chitino chifukwa dzulo lija tinangokupatsani zomwe zimazungulirazo tsopanotu tatolera ndi kubwera ndi information yogwirikayo kunena kuti Pakanali panopa a Chakwera sanamangidwe komano a police atsimikiza kumbali yawo kunena kuti ndi zoona anapitadi ku nyumba ya a Chakwera ndipo akukamba zifukwa zomwe anapitira kumeneko. Amene akamba zimenezitu makamaka ndi wachiwiri kwa oyankhulira police kunoko ku Malawi yemwe dzina lake ndi Alfred Chimthere watsimikiza kuti inde a police anapita ku nyumba ya a Chakwera ndipo akhala akupitabe kumeneko sizotino amaliza kupitako. akuti anapitakotu ku nkhani zonena kuti agalu amene anasowa ku state house auzidwa kunena kutino akusungidwa ku nyumba ya chakwerako mwaiona imeneyo agalu aja amene 4 adasowa ku state house akuti panopa zikumveka kutino asungidwa mu compound ya chakwera ku area 10 ku lilongwe kumenekoko tipange motere apeti mundilola kunena kuti ineyo ndizionabe pa kompyuta apapa inu nde kutino mukuona i think pa screen panupo ya imeneyitu ndi search warrant chilolezo chochokano ku khoti kutino apolisi akhoza kumasuka kukalowano mu compoundimo opanda wina aliyense waopseza kaya wa zikwanje kaya ndani ali ndi ndithudi mphamvu zochokera ku khoti tingowerenga apa akunena kuti in the resident magistrate court at lilongwe okay kuchoka ndithu ku khoti la lilongwe kumeneko the state versus dr lazarus mccarthy chakwera akuti tu dziko la malawi tsopano against tsopano dr lazarus mccarthy chakwera search warrant he timafuna pamenepo kutino akuti iyi nde kuti ndi chilolezo chotinotino apolisi akhoza kukasetcha kumeneko opanda vuto lina lililonse apatu nde tingodumpha zonsezo apa tiwerenga apa kuti where it has been proved on oath to this court that the following article uh, 3 malinois and 1 dutch shepherd dogs eh, kukamba za agalu aja akuti si ma german shepherd okhaokha ya pali nde kuti agalu atatu omwe ndi malinois ndi, ndi mmodzi yemwe ndi dutch shepherd dogs eh, ya tiwerenge paragraph iyi akuti being articles

returning this warrant with an endorsement certifying the manner of its execution given under my hand ddd hey, pamenepo adinda zidindo akuti nde kutitu pamenepo day of november 2025 kaya ndaninso kaya wasainayo sitidziwa zoti jaji wake ndani pamenepo koma signature yake ili pamenepo chidindoso chakukhoti ya lilongwe mm, tingokambabe mongo tolapo apo ndi apo akunena kuti takamba zokhudzana ndi agalu atatu amenewa uh, amalinoesi komanso ndi kuti mmodzi wa dutch shepherd agalu amenewawa eh, tikufunano muthamange mupite ndithudi ku nyumba ya chakwera Ku area 10 kumeneko ku Lilongwe mdziko la Malawi mukalowe kumenekoko ndipo tikukupatsani mphamvu authorize mphamvu zonena mukhoza kukasecha kumeneko opanda vuto lina lililonse ndipo ngati mukapeza agaluwo mukatenge mukalandeko kumenekoko eh osatiso ndi kuwasiya kumeneko ya mukalande agalu amene fanda kuti mwina akhoza kupezeka asunthidwa asapititsidwa mukalande ngati mukapezeko mukatenge ndipono warrant mukuyenera muzaibwereseso kuno ku court i think akukamba choncho ndithudi asaina kuchoka ku court tikambeso zotani penepo eh, mutilola apaso tipange chimodzimodzi tibwerere komwe kuja uku mapanga check maiko amapanga disconnect nthawi ina yake chabwino mmenemotu ndi mmene ndekuti akufotokozera apolisi apatsidwa tsopano mphamvu zonena kuti akhoza kunyamuka kupita kukasecha ku nyumba ya chakwera dzulo lija amangozungulira umangozungulira umangozungulira around analibe kangati ka chilolezo chija chisanafike koma panopa akuti alinacho nde obviously akhala akafika ngati sanafike kale kukafika kukasecha kumeneko ngati akapeza galuwo nde kuti akhala akukawatenga funso apa ndilonena kuti agalu akafikako bwanji hmm? kumenekoko agalu akafikako bwanji tingonena zoona kuti kodi no basi sangangolota kuti no agalu zikuoneka ngati akapezekatu ku nyumba ya chakwera zosatheka its not by accident this is not by accident munthu sangangolota ada aja anamangidwa aja a godfrey jalale aja amene ajawa ndekuti mwina anawafinyafinya aulula zonena kuti no agalu ali ku nyumba ya chakwera mwaiona ndi umono apolisi akuthamangira kuti kumenekoko ndi funsobe lonena kuti agalu inu ponyamuka ngati president munanyamula agalu ngakhale kuti anakuzolowera kuti no anayi ngati tili 5 years mwakhala muli limodzi akuzolowera koma no kukafika point onyamula agalu hmm? agalu a- a- si- si anu si anu basi ngati mufuna agalu osakangogula bwanji hmm? inu mukalephere kupezeka ndi 4 million kuti mukagule agalu ngati amenewo kukagula anu mm. vuto ndi chani kwenikweni obviously nde kuti agaluwo ngati sanatenge ndi chakwera intentionally kuti no amafuna ndithu kuwatenga agaluwa nde kuti awawa a jalalewo anatenga ndi kukasiya kumenekoko mistake imeneyo sizimene zizikhala ayi katundu wa boma ndi katundu wa boma tikamasuntha kumangosunthako zimene tikufunikirazo koma zimene ndi zaboma zisiyeni komweko si zanu zimene agalu amenewa ndi agalu a boma ndi agalu a state house kaya kumene ukalowa pita muthalika si yake yayi Kaya kudzalowanso ndani utsogoloko si ake, agaluwo adzayenera kuwasiya nda nyumba imeneyoyo ndipo nda dziko la Malawi. Magaya atibera katundu wathu, fa katundu wa dziko la Malawi ndi wathu. Atibera katundu wathu agalu nde nkhani zaketu ndi zoterozo. Ah, funsobero mangonena kuti pamenepa nde zitha bwanji? Nanga akawapeza agalu kumeneko? Tanena kuti apa ndi suspect eti a Chakwera sizoti ndi wolakwa pokhapokha Atakapezeka zonena kuti no mwina agaluwo apezeka kumeneko akangosetcha. Koma atapezeka kumeneko kodi Chakwera adzakhala olakwa? Kapena sadzakhala olakwa? Mona dzulo nkhani inabweretsa ma debate ochuluka kwambiri ndikudziwanso zonoti no ena a mcp munditukwana mma comments mu fine its ok we understand. Komano ndimakawerenga no article ina yake amakamba zonena kuti kodi no padzikhala selective justice? kuti ponena kuti no uyuyu anali president wakale wa dziko lino nde iyeyo asamangidwe ayiso sizikuyenera zizikhala choncho uyo amapereka ma points abwino kwambiri magaya a malawi 24 amanena kuti zikakhala nkhani zoti no walakwisa munthu palibe amene ali pamwamba pa lamulo ngati achakwera alakwitsa amangidwa ngati ngosalakwa ndekuti amasulidwaso mmene zimayenera kukhalira nde izizi ndi zonena kuti Ngakhale apolisi tikungowapempha zonena pamene akupita kumenekoko akuyenera apite mwaulemu chifukwa chonena kuti akupita akupitabe kwa munthu onena kuti ndiosalakwa pokhapokha atapanga izi nde akafike mwaulemu osati mpaka kumusowetsa mtendere chani chani ngati munthuyo wapezeka kuti ngolakwa amangidwe apitisidwe pa court pa court nde kuti akapezeka akamuweluza ngati ngosalakwa akammasula koma ngati ngolakwa posatengera zonena kuti iyeyo kaya ndi president kaya ndani palibe amene ali pamwamba pa lamulo ndithudi chifukwa chonena kuti nkhani ino zonena kuti na anthu akumangidwa ndi nkhuku yeni yeniyi eh amanga atawaveka unyolo eh amene onde nkhani zawo mathamanga komano wina wake fala anali mtsogoleri wakale wa dziko lino nde asamangidwe ayiso wina aliyese palibe amene ali pamwamba pa lamulo aliyese akhoza kumangidwa ngati ngolakwa khoti likampanga prove ngosalakwa ndekuti amasulidwe mwaiwona komano amangokamba zoti ulemuwo ndofunikira ndifenso tinapanganso emphasize dzulo kunena kuti Bwanji no apolisi akamapita apite ndi ma warrant, zilolezo zoti no akhoza kukafikira kumeneko osati angopitako chani? And ndi zomwe tawonazi I think bravo ndi mene zimayenera zizikhalira chifukwa izizi nde kuti no ngakhalenso iwo aja amakakhala kuti alibe resistance, alibe mphamvu zoti no angakakukanizeni akulolezani no bwerani muzasearche chani chani ngati apeza agaluwo zikakhale. magaye agalu zoona ayi tiuzeni maganizo anu mu comment section ngati muli nawo kawayikeni mmenemo molemezaso maganizo anzathu tikuziwa magayi nanu mmatukwana kwambiri magayi a congress tukwana tukwana kaya mutukwana fine komabe tiyeni tingolemekezana nthawi zina zake akuti